Azudare sas famìllias e sos istudentes chi in su territòriu de Nùgoro pro neghe de sa crisi econòmica su prus de sas bortas sunt custrintos a rinuntziare a s'iscrìvere a s'universidade ca non podent pagare sas tassas universitàrias. Pro cussu su Cussòrtziu Universitàriu de sa Sardigna de Mesu e su Bancu de Sardigna custu manzanu in Nùgoro ant istipuladu una conventzione pro istituire sa Carta de s'Istudente chi at a permìtere de pagare sas tassas universitàrias a ratas e aer diritu a àteros servìtzios puru. Sos interessos an a èssere in gàrrigu de su cussòrtziu universitàriu. S'intesa l'ana sutascrita fintzas sa Càmera de Cummèrciu, Confesercentes e Confcommèrciu, ma est aperta a àteros assòtzios de categoria, pessande a s'impreu de sa Carta in sos esercìtzios cummerciales de su territòriu. A sa presentatzione de custa initziativa an partecipadu Fabrizio Mureddu, commissàriu de su cussòrtziu universitàriu, Giuseppe Cuccurese, diretore generale de su Bancu de Sardigna, e su presidente Antonello Arru, Giovanni Pirisi, segretàriu de sa Càmera de Cummèrciu. Su sìndicu Soddu at ammentadu chi in unu mundu globalizadu sa connoschèntzia est de importu mannu pro s'isvilupu e s'istrutzione universitària est fundamentale. Sa Sardigna est s'ùrtima pro nùmeru de laureados de sas natziones OCSE e su territòriu de Nùgoro est s'ùrtimu in Sardigna. Est netzessàriu duncas a isparghinare s'istrutzione universitària in sos territòrios, ma fintzas a azudare sas famìllias. Su diretore generale Cuccurese at nau chi su Bancu de Sardigna est sa banca de su territòriu e pro cussu l'azudat ca sa dispersione iscolàstica contribuit a aumentare s'ispopolamentu. Est netzessàriu, duncas, a traballare totu paris Su presidente Arru at faeddadu de su contipizu de sa banca pro su territòriu e at mentovadu sas resones chi ant fatu naschire in Nùgoro unu presìdiu universitàriu chi però depet puntare a s'eccellèntzia. Un'interventu de sa Regione pro azudare sos allevadores nugoresos chi in sas chidas coladas in Màrghine an àpiu dannos mannos pro neche de su focu, ma fintzas apretare su pacamentu de sos prèmios comunitàrios chi s'annanghet a totu sas àteras peleas. A lu pedire est sa Coldiretti Sardigna provinciale de Nùgoro e Ozastra. Mancu male chi in custas dies in sas biddas prus corfias, Duarche, Bòrore, Noragùgume e Bìrori, su bonu coro de sos pastores de totu sa Sardigna at dadu una manu de azudu, Martis, sighit sa Coldiretti, sunu arribbadas chimbichentos sessanta ballas de fenu e paza dae Senorbì pro Noragùgume e binti rotoballas dae Sindia sun andadas a Duarche. Pro su chi nos pertocat, nat su diretore de Coldiretti Nùgoro Ozastra, semus traballande pro coordinare, gràtzias a su segretàriu nostru e a sos presidentes de sos comunes interessados chin sas amministratziones comunales s'arribbu de su fenu, Sa solidariedade est manna e torrat ispera. Nos sun mutinde dae cadala de Sardigna e in parte semus resessinde a parare fronte a su disacatu. Bi cheret un'interventu de sa Regione, abertet su presidente de Coldiretti Nugoro Zastra Simone Cualbu, ca sos dannos cajonados dae sos focos sun mannos e s'annanghen a sos àteros problemas de su setore. Custa borta sa Regione non podet abarrare a sa muda, ma depet fagher carchi cosa deretu pro isblocare sos prèmios comunitàrios. Non podent pensare chi siat a petzi sa solidariedade de sos collegas agricoltores a parare fronte a su disacatu fatu dae su focu. Sos controllos istraordinàrios de su territòriu ammaniados dae sa Questura de Nùgoro s'ant a fàghere fintzas in sas biddas de mare de sa provìncia de Nùgoro. Sa punna est cussa de compudare sas localidades turìsticas e provènnere sos reatos. S'atividade est cumintzada martis in Cala Gonone e pro s'ocasione ant organizadu unu dispositivu de preventzione istraordinàriu chi at pertocadu bàtoro nùcleos diferentes de sa Politzia de Istadu. S'Ufìssiu Preventzione Generale e Sucursu Pùblicu de sa Questura at coordinadu sas operatziones e postu a disponimentu duas volantes pro su controllu de su territòriu in sas carreras de su centru, paris a duas patùllias de motociclistas de sa Politzia Istradale. Pro sa seguresa in mare an operadu in collaboratzione chin sa Questura de Tàtari, chi at postu a disponimentu s'iscuadra nàutica imbiende una motovedeta e duas motos de abba chi ant garantiu su prontu interventu in mare e in sas ispiàgias. Ant pòtiu fàghere su patugliamentu de totu sa costa, duncas compudende unas cantas imbarcatziones e s'echipàgiu. Totu sas operatziones las an monitoradas chin unu elicòteru de su repartu Volu Sardigna de Fenosu. Sos cussizeris regionales de Rossomori, Sel, Psd'Az e UPC an presentadu una motzione pro pedire a su presidente de sa Regione e a cussu de su Cussizu de s'impinnare pro s'amparu de s'autonomia regionale. Su progetu de riforma costitutzionale no at a èssere de profetu pro s'autonomia ispeciale de sa Sardigna, at nau su cussizeri regionale de sos Rossomori, Paolo Zedda, primu firmatàriu de su provedimentu, chi impinnat su Presidente de sa Regione a espressare sa contrariedade de sa Regione a sa riforma costitutzionale e a promòvere unu dibàtidu prus ampru intre sas fortzas polìticas. Si si diat aprovare sa riforma, matèrias chi como sunu de cumpetèntzia cuncurrente chin s'Istadu, che a Energia e Ambiente, diana colare de su totu a s'Istadu, Chin in prus una clausola de suprematzia, est a narris chi s'Istadu podet detzidere fintzas supra àteras matèrias de cumpetèntzia regionale. Pro Emiliano Usula de Soberania e Indipendèntzia, medas cumpetèntzias nostras che las an a cantzellare o minimare, ma nois cherimus detzidere in matèrias che a energia, ambiente e fiscu. Su capugrupu de SEL, Daniele Cocco, at nau chi sa punna de sa motzione est cussa de apèrrere unu dibàtidu ampru e partetzipau in Sardigna pro ch'essire dae sas impositziones natzionales chi lassana a banda sos problemas cuncretos de sos sardos. Chin sa riforma de sos entes locales amus istabiliu su printzìpiu de perecuatzione intre sos territòrios e amus a cuntrastare in cada manera unu progetu centralista Chi diat fàchere dannu mescamente a sas periferias. Cumintzat a si bìere su Nùgoro chi at a partecipare a s'istajone duamila e sèghi duamila e dechesete in Serie D. Su presidente Michele Artedinu e s'allenadore Marco Mariotti ant definiu su programma, sa formatzione imbetzes est galu a definire. Ma sunt cunfirmaos su portieri Valerio Frasca, Giovanni Tupponi, su centrucampista Salvatore Del Sole, Su portieri in sicunda Alessio Mazzuzzi, Ettore Musu, Nicola Biscu, Nicola Moro, Orrù. B'est fintzas sa prima còmpora, Francesco Botti, classe millenovichentosnovantaseti, un'esternu destru dae su vivàiu de sa Ternana. Ma sas tratativas sunt apertas, si cuntratat pro su capitanu Daniele Bianchi e Alessandro Cadao. Sa sotziedade punnat a sa cunfirma de Simone Bezzicchieri, chi in s'ùrtima parte de su campionau at mustrau sa balentia sua. Àteras còmporas pertocan su centrocampista ofensivu Daniele Molino e su difensore Andrea Peana de s'Olbia. Si faghet peri su nùmene de s'atacante brasilianu Dimas Gonçalves de Oliveira, trintaduos annos, e de su centrocampista Francesco Mannoni.